mụ na pinọpinọ si wee marụ o bidoro ekpere m she started prayer join a prayer warrior pinọpinọ join prayer warrior in my ministry so abịa abịa prayer ana m watch this little girl this little girl banye prayer yara ije gbaba klọb ma ọ soro ndị ibie mgbe ọbụla ndị prayer warrior callụ meeting osibodi abụrụ 7 days and night ọ ga-anọ na ya osibodi abụrụ nke a na-eme fasting 6 to 6 pino pino ga-anọ na ya I wasn't even interested before but uh, ka nsi wee fụ ndụ ekpele n'ime ka nsi wee fụ the women na obere nwa nsị mba ọ bụ na obere nwa nwere ike ịrapụ ijepụ olili ijekwu ụmụ nwoke ma ọ bụ iso ndị enyi fa ma ọ bụ ịmarụgo ichu that's not where I'm going na this girl dịkwa ka wife material maka ndị ya bụ fa fụ mmadụ ozubazị fa asị ka fa jee gwa fada fa ka fada chekieli na na gị na onye a ya-anụ ma ọ ya pastor ife a bụ nonsense i nenụ onye afụ ọ dị gị mma go then pray well one day na ka abụ m mmadụ ịgwa nwaanyị okwu na-afịalụ eli nwa m o before before nsapụ ọnụ m asị nwaanyị before nsapụ ọnụ m asị nwaanyị i love you before nsapụ ọnụ m asị nwaanyị i love you eh ọ na-adị m ka electric shock na-eche kee ka m esi kee ka m esi wee gwa nwa a kịta na mụ like lovelụ ya maka human beings don't like human being is love wee luo one day agbasa ekpere nsị ya nya fụ n'office ọ bata n'office sekpulu ana ifere kpuchie iru e nsị ya nwaanyị kee ife ị na-ekpuchiri iru no no no no i want to talk to you as a as a father now as a spiritual father ọ sị uh, i can't look you in the face i cannot look you in the face she is very shy that that time. Uh, mụa ifere na-emekwu mụa ịgwa ya na amazi m onye ya-agwa ibe e do you love me ọ dịle eh? ebere m egbukwala ife ụmụ nwoke anara agbagbu na nwaanyị okwu meelụ fa ebele mercy for them ụmụ nwoke a na-enwere ike ịtoast ụmụ nwaanyị meelụnụ fa ebere na fa na ife na-eme I'm telling you enwe nwoke nwee ike ịlike nwaanyị ịlove nwaanyị mana to confront the women bụ war I'm one of them I'm one of them oh. so anyway nye ekpere that day sị ya naba um, do fasting and prayer mana ọ bụrọkwa ya ka nchọ ka nchọ inye o nọ na enwezi m courage but um, instead of ọ ya-agba aka naa I give I give her prayer o wee naba orukwa the seven days e mechie ekpere m kpọkwu ya ngada mụrụ a anyị na-agụda mụrụ a sị ya nne afụkwanụ m gị n'anya ọ kụja ọ kụja m sị ya ị ya-alike ịbụ nwunye m ọ kụja she didn't even waste time o sekpulu ana she knelt down o sekpulu ana sị m yes sir yes sir ah ah nne n'afọ nna she kneel down ọ maka ndị ọgbara ọfụụ ya bụ nwa nwa nwoke jee propose nwanyị o sekpulu ana ọ bụrọ ife ejiri ya mere omenala ọ bụrọ omenala ndị igbo nwoke na-esekpu ana epropose nwaanyị amara m mana ọ bụrọ ife m bịalụ akọbagodo akụkọ mụ na pịnọ

naluo ebido ọ na-akpọ na phone ebido ọ na-akpọ m sị mba ka m makwara na this girl na ọ like kwụọ m n'eziokwu gee ntị ka m gwa gị pịnọ pịnọ abụrọ maka ego ka o ji love m maka e nwe ndị mgbe ọ mụrụ nwa ụfọdụ na-asị ị zụrụ ya moto enwere m moto moto m bụ moto pịnọ pịnọ pịnọ pịnọ bụ m nwe m ife ọbụla m nwere bụ pinọpinọ nwe pinọpinọ abịarọ maka material things ọnụ nwa baba em kọbado onwe ya ọnụ mgbe a sef onụ nwa kọbado ọnụ na ọ da akwanye isi pinọpinọ ụmụ ife a na-akwụnye akwụnye ọ bụrọ ndị ya the girl nwere ka o si wee bịa ụwa my wife nwere ka o si bịa ụwa kwefe ụmụ ife a god bless me with a good wife I'm telling you I'm telling you ọ kwụfe ụmụ ife a na-eyi gaa na-achọ mma m mekata m asị ya nne ọ bụ ị bịabugo ụwa mbụ maka na ọ na-eme ka agadi nwanyị ọ na-eme ka agadi nwanyị so na ọ bụrụ ọ bụrụ na ọ bụ nọọ ndị a ji maka ego bịa he asị ka ife eh, material material nke a pinọpinọ ọ bụrọ maka ego m ka o ji bịa pinọpinọ ejirọ maka ego bịa she love me because I know the first time na ọ kweta na ọ ga-anụ m I really suffered her ọ na-akpọ m na phone adị m epick call just m na-eme ife mkpasu iwe ka m wee mara reaction ya there was a time m na-epick